uthenga wapadera kuchokera ku kwezy buses nayi mitengo yatsopano kuyambira pa 18 oktoba 2021 ili motere pakati pa lilongwe ndi blantyre 15000 kwacha mwana 12000 kwacha return

aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani so achimwene landani mafuna abwino kuchokera kwa abale anu ku nyasalande anthu ifetu kuno timakufunirani zabwino zonse zinthu zikamakuyenderani kumeneko ife timakhala ndi chimwemwe chochuluka chifukwa timadziwa kuti kutukuka kwanu ndiye kutinso moyo wa tonse kuno ukhoza kukhala kuti watukuka ngakhale papita zilumika zochuluka tsopano musakutiponyera kena kalikonse komanso osayankha kalata zathu komabe timadziwa kuti tsiku lina lake mudzatikumbukirabe ndi kutiponyera kena kake Mundilolenso lero kuti ndivulire kachipewa basi zotsogola kwambiri basi za khweze zimene zandiguliranso sitampa tsiku la lero. Kwathu kuno timakhala tikumanena mobwerezabwereza kuti maulendotu a pa basi anaphweka kwambiri ndi basi za khweze zosunga nthawi komanso zoyenda bwino kwambiri osati mwaumve ayi ukakwera basi za khweze thima limakhala lili zii pozindikira kuti basizo zikuyendetsedwa ndi akadaulo ndikudziwa kuti mwamva mmene anthu anatafunira ndalama za muliri wa kolona kuno ndikudziwa mmayembekezera kuti mumve kuti obwande ati chani pa nkhani imeneyi zitadziwika sabata yathayi a pano patu monga muja ndidakambira muja achimwene nkhani zokhuza ndalama kusakazidwa ndi anthu amene tidawadalira kuti akhala mdindo kuno ndiye tatopa nazo kwambiri zomadzioneka kuti kwathu kuno tonse ndife atsizinamtole koma mwina mwayi otolawo ena ake sanaupezeyi koma atakhala kuti aupeza mwayi otola aa sungakhalenso kuganiza kawiri katatu achimwene dziko lathu ndi dziko lodabwitsa kwambiri dziko limene zochitika zake ndiye sungazimvetsetse timachita bwino kwambiri kubwera poyera ndi kunena kuti ndalama zochuluka mwakuti zinasokonezedwa zimenezo ndiye timatha koopsa koma kuti tsopano tikaululano ndiye kuchitike chiyani Zimenezi ndiye zakhala zili zinthu zotivuta kwambiri ndipo zimangothera m'mazira basi. Ndife fuko lomvetsa chisoni kwambiri limene tikumatchuka ndi mbiri zachabe koma sitifuna kuchitapo kalikonse pofuna kukonza mbiri yachabeyo. Ndimati nkhani zongolengeza kuti kafukufuku wasonyeza kuti kunasokonekera ndalama mwakuti uku ndiye tatopa nazo. zilibenso ni mchere omweyi nkhani koma yoti auje tawatenga tikuwazenga milandu chifukwa tikuganiza kuti anasokoneza ndalama mwakuti ni nkhani zimene enafe ngati kuno kumudzi tikuyenera kumamva koma ayi ndithu zikadziwika kuti zikuoneka ngati auje aja anatenga mwakuti aujenso anatapapo mwakuti Basitu, nkhani zake zimathera pomwepo opanda chilichonse chochitika achimwene. Zimenezi ndi zimene ndikuti zatitopetsa. Ndife ake sitimafuna kukamba chilichonse cha nkhani ngati zimenezi. Anthutu amene amakonda kusolola timawadziwa. Akhala pomwepomwepo kwa nthawi yayitali. Maboma amabwera komanso amapita. Iwo ali pomwepomwepo. Ndiponso ndi amene amathandizira kuti maboma achoke. kubweranso ena ndi cholinga choti pasapezeka wina wake owasokoneza ulendo wina achimwene mdanena kale kuti nthawi zina zake timawada anthu a ndale kumatchula mayina owayipitsa anthu achabe amenewa mbava zikungotibera chuma chathu komatu anthu enieni amene akumapakula papakulu tikumawadziwa ndithu malipoti akatuluka okhudzana mmene chuma chathu chasakazidwira mayina awo amakhala ali pomwepo Komabe timasankha kuphwetsera mkwiyo wathu pa anthu andale. Tinatopa ndi kulankhula kuti kodi mabungwe ngati awa omaona kuchuluka kwa katundu amene anthu akugwira ntchito za boma ali naye amapanga chiyani? Munthu ngati Lameki wathuyu kuyamba ntchito kumene m'boma malipiro ake 180,000 pa mwezi monga kalaliki, kulima salimanso, alibe kamunda pena pake bizinesi iliyonse palibenso sachita amangodalira malipiro apamwezi basi koma miyezi isanu ndi umodzi sikisi kupeza kuti wamanga kalenso nyumba zisanu ndi imodzi sikisi wagula kale zigayo zisanu ali ndi magalimoto anayi opuma okhaokha zimenezitu ndi zimene zinamuchitikira lameki mnyamata wathu wa mommuno muchikumbeni kalaliki pa bomapa komatu opanda munthu womufunsa kuti kodi alameki katundu wochuluka chonchi mkanthawi kochepa mukumutenga kuti ayi ndithu m'malo mwake timamuombera m'manja kuti ee alameki ndinu adolo kwabasi mkanthawi kochepa mwakwanitsa kupanga zonsezi a bungwe loona za katundu wa anthu amene ali naye zonsezi ndikumaona ndithu koma ayi ndithu kuli zii nadandaulapo ulendo wina kuti kwathu kuno nkhani zoona malamulozi ndiye timakangalika nazo kuyika malamulo abwino m'malo mwake kuti chakuti chisamachitike koma tsopano kumbali yoonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa ndiye ndi 0% amwene pena pake ndikamaona mabajeti amene nyumba ya malamulo imavomereza amakhala ataliatali akuti kuti agwiredi ntchito mmene zikuyenera kukhalira ndiye kuti a tikhoza kutukuka koopsa koma ayi ndithu zambiri ndalama zimene zimayenera kugwira ntchito zimathera m'matumba mwa anthu anthu onse amakhala opanda mantha chifukwa amadziwa kuti a ndalama zaboma izi misonkho yathu iyi ndalama zamasiye loko atatigwira nazo angotitchukitsapo kuti taba koma basi milandu yake ngati tidzazengedwanso ayitu tidzakazengedwa kumwamba basi talekerera kwambiri zinthu kwathu kuno Kuba kwasanduka chikhalidwe. Zina zake koma zikuyenera zichitike. Ena ake akuyenera kuti agwedezedwe koma kuti mwina mwake ndikutengerapo phunziro kuti ee ayi ndithu zinthu zikuoneka ngati nzasiriyasi. Pena pake Mama Jo anthu tidawanena koopsa zitadziwika za chi gate cash anthu adagwiritsa ntchito zomwezo kuwayipitsira mbiri koma pena pake ndimati ndikakhala ndimadzifunsa kuti kodi ndiyetu mwati mayi uja adalakwitsa pati? pobweretsa poyera khalidwe lonyansa limene limachitika ndiye kuti kunali kulakwitsa povomereza kuti anzake ena amene adawakhulupirira kwambiri amapanga nawo phwando lopakula ndalama ndiye kuti kunali kulakwitsa tisaname pena pake tayamba tsopano kumaona kuti mayi uja mwina tinangodana naye koma ndi mu nthawi yokhayo imene china chake chidachitika anthu anamangidwa katundu analandidwa milandu ya anthu akuba ndalama za boma inazengedwa mwachangu kwambiri ndipo gulu lochuluka nakalowa mu ndende kuchoka pamenepo basitu ndi chetechete mabiliyoni kumatchulidwa kuti ayitu koma kunasokonekera mwakuti uku ayitu kunapakulidwa mwakuti uku nkhani zake kumangothera pomwepo opanda omangidwa, opanda wina wake kukayankha mulandu. Nthawi ya a Brazili Merekano ndi anyamata a mtambo mtambo yonse inatheramo opanda ena ake kumangidwa ndi kufunsidwa nkhani za katangale. Tinene kuti sizimachitika za katangale? Nkhanizo nkumangomveka kuti komatu uku mafayilo a nduna 8 ali m'manja mwa abungwe lofufuza za katangale uku. Koma ayi ndithu nkhani zake zosaoneka mutu wakeyi, kumangothera m'mazira. Lero ndi izi mu ha Alayansi, kumamveka ndithu kuti komatu kwasowa mwakuti uku iyayinso komatu kwasowa mwakuti koma anthu osagwedezedwa akadali pomwepo mwepo nkutheka mwina amaopsezanso anthu andale kuti mungoyerekeza kutigwedeza muone tikumalizani ngati mmene tinawamalizira anzanu mukawafunsa anzanu achoka aja za ife ndi sisitimu yamoto nkutheka mwinanso anthu opakula ndalamawa amakhala ochenjera kwambiri ukabwera ulamuliro wina amakhala ngati asintha kenaka pang'ono ndi pang'ono amayamba kunyengerera ena mu ulamuliro wanyiwaniwo kuti mukudziwa inu apoto pali ndalama nanunso mukhoza kutapa muone kusintha akangokomedwa adindowo kuti ee eyadi takhala kudziwe nthawi yayitali tipakule nawo zimenezi basitu amakhalanso kuti athera pomwepo ndi chifukwa tu ndikuti tonse ndife mbava zotheratu achimwene umangosowa ndi mwayi woberawo onse ochita mademo aja kumanena kuti tatopa ndi katangale ife kungowanyambiritsa ndalama amwene amasintha chichewatu kuyamba tsopano kumapanga mademo olimbananso ndi ntchito yothetsa katangale koma nyasalande amwene nyasalande anakonza mwamva ino ase baba ndipatse madzi ndikopoke ine ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse